a na-eji akpa obi were egbu ọdụ a na-ebe ya ọnụ ebe n'ọdụ tupu egbuo ọdụ ee ndị igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a achọrọ m iji ohere a wee kene onye ọbụla na-afụ m ebe ọbụla ị si na-afụ m ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu m cheta na ebe ozi a si abịa bụ na nti ṅaa ntị ka ị ghọta isi ozi anyị n'ụtụtụ a tupu anyị ga-aga n'iru iweta ozi a ka anyị kele chukwu mere ihe niile ya dị mma maka ihi nke a ụbọchị nke taata aka tere nzu anaghị ete unyi onye jebere ije ya ruo ụlọ ihe ọma ka anyị na-ekwu n'isi igbo nzu anyị na-akaba ana jụrụ oyi ala ma mma ka anyị pụọ n'oke accident a juru nke ikpeazụ a accident na-anasịzi anyị ụmụaka chukwu okike accident ka anyị na-aya ihe mberede okporo ụzọ anyị na-aka nzu sị ala jụrụ oyi sị emezina ọzọ emezina okporo ụzọ niile ọ ebe ahụ ka a gbaziri isi ala igbo ala anyị zodoro ụkwụ anyị sị ka ala jụrụ oyi na accident akarịana ya bụ ihe mberede okporo ụzọ ụmụ okorobịa akarịana ka anyị were mara nke anyị na-aya ihe ọma bịa chakere anyị ogologo ndụ bịa chakere anyị ejeru ụlọ bịa chakere anyị nwa anyị jebere ejebe ọ ya-ejeru ọ laba alaba ọ ya-alaru ihe ọma chakere anyị n'ụtụtụ a deemenụ Em, ọ dị ihe dị oke mkpa m chọrọ ikwu n'ụtụtụ a ṅaa ntị ọ dị ihe dị oke mkpa m chọrọ ka m gwa gị ma gbaa ama ya n'ụtụtụ a gị bụ onye na-anụ ihe m na-ekwu o nwere mgbe anyị bịara kọwara ụnụ gwa ndị ụka ha gwa ndị mmadụ na ọgụ na-ada ọ dị ka ndị a na-agwa ya ọ dị ka ndị a na-agwa ya o nwere ndị a na-agwa ya iche ọ mụ na gị abụọ na ntị ndị igwe ka m chọrọ ikwu ihe dị n'aka ụnụ bụ ndị igwe ọ ga-azọ igwe ị zọcha n'igwe mana ọgụ adabara n'ala igbo ị lakpuo n'ime mana ị na-azọba igwe ihe e ji abara igwe eruona kedu ebe ị kwụ ndị igwe ana igbo ndị igwe niile bụ ndị igwe ana igbo ndị eze niile nwere ana igbo achọkwa m ịma onye ị bụ ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ṅakwa ntị ma ọ bụrụ na ị bụ onye eze ṅakwa ntị ma ọ bụrụ na ị bụ onye igwe ṅaa ntị unu erizina bribe maka na ya bribe emena unu unu ara amazi ebe ihe bụ ọrụ unu ndị igwe ana m ekweso ma agwakwu m igwe ma eze obodo m o nwere eze m wepụ so far na ị bụ onye eze ị bụ onye igwe kedu ihe unu ji gba nkịtị ana igbo a na-achọ ịta ọnụ ka na mgbago ebe eni unu agba nkịtị ka ọ na o nweghị ihe unu fụ na-emenụ ya o nweghị ihe unu fụ na-emenụ o nweghị ihe unu fụ abi ee ma ọ bụ na a sị na eh, government weta ego efe ọkwa ya mana o nweghị ịfụ igwe ị ga-afụ ya anya bịa fụgụ ndị youth obodo wee na iwe ihe erugo mgbe eze obodo ga-akpọ oku eze obodo kpọọ oku kpọọ ndị ị na-achị kpọọ ndị niile gị na ha na-achị kpọọ ndị obodo ahụ ị na-achị eze Ihiala kpọkwuo oku kpọọ Ihiala oku kpọọ Ihiala niile oku kpọkọta Ihiala niile ka anyị kwuo okwu etu e si enwe nchekwa na ọ bụrụ na unu lere anya nke ọma unu afụ na nchekwa apụgo Ee, anyị ji nchekwa nke ọzọ bịa na-atụkwasị obi ọ ya ebe ahụ ka ọ yara ka e nwee nchekwa onye eji ama eze obodo eze obodo na-abụ ọgbaghara bịa daa ọ bịa fụ na o nwere ka obodo dị ọ kpọkọọ boys ya kpọkọọ ndị ọganigwe ya kpọkọọ ndị niile na-emeli ife kpọkọọ chi na agwụ ya kpọkọọ arụsị obodo o ji n'aka onye ọbụla bụ eze obodo nwere arụsị obodo ị ji ma ọ bụrụkwa na ị marọ ihe ifu jefecha ya mmiri o nwere arụsị o nwere ihe obodo ji and ka m gwakwa gị bụ onye igwe o nwere ike ọ dị gị ka ị gbara nkịtị unu na-emebikwara anyị ihe o ka m gwakwa unu ka unu si emebiri anyị ihe onye ọbụla were ihe a sendịara onye igwe ọbụla nọ n'obodo ya ka ọ fụ ya ọ bụrụ na ọmụ ya ma ya megharịa unu soro contribute our problem here ihe unu ji contribute nsogbu n'ala igbo buru ibu unu adịghị emezi ka ndị igwe unu adịghị emezi ka ndị eze ya anyị gbara nkịtị a bịa sị na e gburu na nsụka a sụọ ndị mmadụ akwụ maka ọ bụbeghị gị ka e gburu ọkwa ya mana ị bụ eze obodo ị ya-akpọkọwa obodo kpọkọ ụmụaka nọ n'obodo chịkọ ha ọnụ o nwe ndị anyị aka ihe na ha aka ihe ya ha aka aka pụọ ọgụ o nwe ndị anyị nke aṅụ amara ka o si emesi mebe na mgbe agbakọrịcha e wee mara ndị bụ ndị na ọ na-abụ onye zọtacha ana o wee zọbe ute na-akwụgharịsịa gbagharịsịa e wee mara ndị bụ ndị ihe eji ama igwe obodo ịkpọ ndị nke gị ka ha arụ were ndị nke obodo gị jee boundaries dị iche iche I- ndị nke gara ya na boundaries ịmara oke gị na ndị mba ọzọ iwere aga na ose dị a ị kpọsa ndị obodo bido imebe ọganaiza onwe ndị na-anọrọ nso ha wetebe ego ndị bụ yut obodo a na-eche obodo fa nche ha ma bụzi sọsọ ndị yut ụnụ nwa bụrụ ndị na-abụ o ruo n'ire ala ụnụ ejere ala ogbe jide na-ekwu na ụnụ bụ diọkpa ụnụ nche a ga-esopụta nche a ire ala obi zụrụ diọkpa adaba ọgụ chọba ndị yut mana irere ego a mara ihe iji ego ahụ eme ị ga-esopụta ugbu a ifuru ndị onowu niile onowu niile pụta iro onowu niile onye ọbụla ga-anọ na nche ma onowu o ma onye ofere ya bụrụ ma nze na ọzọ ma ndị niile chiri ọzọ laa na obodo unu gaa nwee mitin igwe kwuo okwu igwe na igbo kwuonụ okwu n'ụlọ arụ obi kwuonụ okwu kpọọnụ ndị ogbe unu kpọọnụ ndị kọmuniti ị na-achị ma vileji ị na-achị kpọọ ha oku nweenụ njikọta ka unu ga-esi anọ were nwee ezi nche na obodo bụ unu ụlọ nọ na-amụ amụ ọ dị unu ka ọ na-eme n'ugwu ma gị na anya o mebego ebe niile na ala igbo uche ụnụ ama ndị a mgbe abịa nweta gị n'aka enweta gị ha ga-enweta ụnụ n'aka nsogbu ndị mmadụ nwere bụ na nwa amadi a na-adị ekwubi ya na ya na-ege ntị anyị aha anụrụ ihe ma ncha igwe obodo ọtọ ọnụgụ ọtọ ọnụgụ kịta a. kedu ka i si enye anyị sekuriti igwe ịzọcha anyị o ruola n'ihe eji eme n'igwe ose tie maka na ihe eji ekwukwu ya abụ na ụnụ bụ ndị igwe obodo bụrụ na ụnụ akpọ oku n'obodo unu were nwee ezi nchekwa n'obodo unu were kpaa ka nchekwa obodo unu ga-adị onye ọbụla apụta nche n'obodo na-eche obodo igwe ọ bụrụkwa na ime ya igwe ọ bụkwa na ime ya bọịs obodo abịa mere gị ya maka na ihe na a na-egbu omebe nwa gị egbu ọ mekọkwa mgbe e gburu ofu igwe n'Enugu steeti unu nwa bụ ndị igwe still o rube mgbe unu ga-akpọ oku ebe e si wetara gị ozi a bụ na NTI and si were ozi a tụsarịa ndị igwe niile sitụ ya na kọmuniti niile sitụ ya na forum niile sitụ ya ebe niile sifesie ndị igwe obodo anyị ka ha bịa mara ihe mere ihe a let them come out ha pụta ka mara ihe mere ihe a eze obodo pụta ka mara ihe mere ihe a ọ na-abụ iruola ndị mgbago ebe ni anyị na ha na-adị atụba aka n'ọnụ onye bụ onye nchịkọta obodo ha kwuru okwu ha nche mee ya oru na ka unu na-edebe ya ngwa ka ọ dịbakwa ka ọhịa dịkwa ka enwe ama ya mana ọ bụrụkwa m onye bu ụzọ ya ebe akwa sheki kwenu maka mgbe a ga-agụrụ mmadụ Simon Peter bụ onye amụma nwoke ahụ egbu wute okwute i wee kwete na o nwere ihe kwesịrị ime n'ala Igbo and ọzọ history ọbụla eje chọọ na obi eze ọ bụrụkwa na afọ history a ndị eze ṅa ntị ndị eze ṅaanị ntị ka m gwa unu history ọbụla abịa na obi eze chọọ na the history o wee bụrụ na history ahụ efugo na obi eze history ahụ efure na the entire community and village mind you hold the said history e nyere gị iji wee bụrụ onye eze ma ọ bụrụ na eze gị ziri ezi